ọ bụrụ na ike dị gị n'afọ na a mụrụ gị ọfụma jee nwude mbaka n'aka nwude ya aka ka m fụ ọ nke a egosi gị dat na ike dị ike ka ike ọ bụrọ na ị pụtara soshal midia na-eme mkpọtụ ebe etu ọnụ hapụ ihe mpụrụ na ụlọ ndị kristian kristian zara ekpere ndị ndị be anyị kene m ụlọ ndị be anyị ọkụ na afọ na na edago ọ bụrọ ị na-ebe mkpu ọ bụrọ ị na-agbọ ụja ka a na-ekwu na ọyị ike adịkwọ ike adịkwa ka ha na-ekwu bikọs ha na-ekwu otu otu ndị omenala si ede achara ndị kristian na ọ dịka sị na ha nwere special power ha nwere na nwunye nwayọ nwunye nwayọ kama na m blem kristians bikọs ọ bụrụ na ike ekpere na-adị anyị ndị a agaghị akparị anyị etu a ndị omenala ndị otu matayas na ndị otu fa ka m gwa gị eziokwu if a christian there is power in christianity more than any other thing etu esi bịa nwụrụ nwa amadi a nwụrụ ya ka awọ mmadụ pụtara wee sị mmadụ si ya na gobia gwọọ gobia esoru esoru atịkpa esoru atịkpa bụ ndị echiche dị egbe ịnaraghị egbe ahụ ndị echiche dị egbe ịnaraghị egbe mgbe ọ dị iburu gị nwaanyị nwaanyị nwaanyị ịnaraghị egbe agbara m agbara m ka m gwa gị eziokwu agwazi it's a challenge ọ bụrụ na ike dị gị n'afọ ọ bụrụ na ike dị gị n'afọ ee ike na-awọwa afọ jee nwude fada mbaka n'aka ka m fụ ọ bụrụ na ike dị gị n'afọ na a mụrụ gị ọfụma jee nwude mbaka n'aka nwude n'aka ka m fụ ọ nke a egosi gị dat na ike dị ike ka ike ọ bụrọ na ị pụtara soshal midia na-eme mkpọtụ ebe etu ọnụ hapụ ihe mpụrụ na na ndị kristian kristian zara ekpere ndị kristian kpewuru ekpere ee if they born you go and attack them They may attack. They know the bad for the debate attack. Among of ma, they will be back and back. Among of ma, they will be a demotion aka. Among of ma, will be flash the aka. Ndị a bụ ndị ji ji Christian Christianity jisie ya ike were ekpere wee na-asụ ụzọ. Among of ma, they will be ha n'aka. Ị ma mmiri ha sef. Ị ma mmiri ha n'aka. Because onye ọrụ nwụdere ihu n'aka egbugbu. Ịgwọ ọgwụ egbe, ịgwọ ọgwụ mkpagbu. ị gwọọ ọgwụ egbe ị gwọrọ ọgwụ ntọgbu a gbaa gị egbe ọ barọ a tọgbuo gị ị wọtago a gbaa gị egbe ọ barọ a sụọ mma ọ barọ a tọgbuo a tọgbuo ka ị ga-eji tọgbuo ewu onye ọbụla nwude wuru wuru aka eh, ga-egbu gị ebe ọ daka onye ọbụla nwere ike inwude gị aka egbuo gị na-azụ ya ga-abụ mgbe a na-anụ agha ojukwu ịma nwudo ojukwu n'aka ojukwu ime kpam ọ disappear ojukwu nna nna nna m kọrọ sị na mgbe mgbe a na-anụ agha ojukwu na-eme disappear disappear ime kpam ọ disappear ịma nwudo ojukwu n'aka because i nwudo ya n'aka ị ya-egbu ya ị gbaa ya egbe ọ baa ị tọgbuo ya tọgbuo onye nwudo n'aka a ya-egbu ya o nwere egwu Father Mbaka wee gụrụ egwu a dị na phone m aka m etiri unu egwu a mana dịka Facebook policy egwu a ọ gụọ sị that na onye nna ya mụrụ ọfụma bịa nwude m n'aka egwu a na phone m ya nwude Mbaka n'aka jee nwude ya n'aka ka m fụ because onye i nwude n'aka ị ya-egbu ya ị gbaa ya egbe ọ banye ị tọgbuo ya ike edo there is power in christianity more than omenala no na majority of christians adịghị ekpere they are not prayerful that is why ndị omenala ji were na na-emere ihe ọchị wee na-akpa ihe amụ ebe e nwekwuzi ndị fake prophet but nke a dabagoro because akwụkwọ nsọ gwara anyị agwa na Matthew 24 that in the end end time fake prophet and fake uh, Christians will appear ọ gwara anyị n'akwụkwọ nsọ so ọ bụrọ ọ bụrọ ọ bụrọ ihe ọfụụ maka ndị ji ya na-amụ anyị amụ Bible told us so don't use it and laugh us but that doesn't mean that Christian our God is not the most powerful our God is the most powerful ụfọdụ ndị nọ na ya bụ Christian Christianity na-asị that eh, ndị Christian

a gbasara ndị omenala na- na-ama Christian aka nwa Christian aka ma gbaa ya aka ọ ka nke a gosi m na ike dị na Christianity nọ na problem ndị Christian nwere bụ that we can- we- we are not prayerful because if we are prayerful ike na-akọ bekee bịa nwere nke a nwere ya nwere ya ka ọkụkọ a mụrụ ọfụma jee wụsa Mbaka n'aka a mụrụ ọfụma jee nwere Ebube Muonso n'aka a mụrụ ọfụma jee nwere Father Sido n'aka ka m fụ maka na onye i nwudewuru n'aka ị ga-egbu ya ị gbaa ya egbe ọ baa ị tọgbuo ya ndị be anyị ekene m unu afa m bụ Kizito the keke driver ịghọtago share this video and follow my page for more updates I will keep bringing update to you ịghọtago daalụnụ ya gazie